le cloisteáil ar phopchairteacha an tsamhraidh ach ar dtús, seod ó chlár Ros na Rún. Tabhair faoi le Gael Linn.

Á níor mharaigh bréag bheag aon duine riamh. Mar sin a bhfuair John a dhéanamh de de. Dúirt sé liom go bhfuil na páipéir colscaradh le theacht sa phosta inniu. So cuir scairt ar Rinne Rand iad. Aye, má bhíonn faill. Dad. Éist, cé an t-athair anseo? Mise nó tusa. Mise an gasúr agus ná déan dearmad air sin. Yeah, bhuel, téann tusa ann nuair a d'iarr sí colscaradh ort roimhe seo. Goidé atá i gceist agat leis sin. Má tá rud inteacht agatsa le rá.

Is nach bhfuil dada le déanamh aici le Réailtín. Ar ndóigh sé an chaoi a bhfuil sé, taitníonn gasúir eile le Réailtín. Bainne? Beidh, braoinín bainne. Bhí Máire ag ceapadh ansin mar a déarfá go ndéanfadh an comhluadar leas di. Créatúirín, fágtha gan a deaide. Ah, Michael bocht. Is é an trua gur thóg sé an cinneadh seo gan í a fheiceáil arís.

Ach ar ndóigh le cúnamh Dé. Is dóigh go bhfuil siad ag déanamh a ndíchill sa gcaoi go mbeadh Michael sa mbaile gan mórán achair. Is mura mbeadh céard a tharlós sa tigh féin. Bhuel, séard atá i gceist a'm ná ní bheadh tusa in ann aire a thabhairt do Réailtín go fadtéarmach. Níl fhios a'm Berni an mbeadh. Ó, muise, tá an uain ag cur isteach ar an phíoláil. Fágfaidh mé deis agam go dtí Lá Cinn Teilbhearnaí.

Agus beidh sí ar ais tráthnóna. So glan an chistin a Chonaill. Just dad, what am I gidmhair tú? Ná cuir ar an mhéar fhada. Well glac le do chomhairle féin a dad. Tá an fón ansin, an dtearn tú dearmad de uimhir s'aici.

Dúirt sí inné go raibh sí nite aici. B'in inné. Á caithfidh go bhfuil sé áit éigin? Bhuel, leis an gcaoi a bhfuil Marion na laethanta seo, tá seans maith go bhfuil sí sa meaisín aríst inniu. Ach come on, Mo. Mé ag iarraidh í a chaitheamh anocht nuair a bhuaileann mé le Lee. Bhuel, ar bhreathnaigh tú i do sheomra. Tá cantal ortsa inniu. Céard atá ort? Mo chuid éadaí. Is nach deas glan siad freisin a bhuíochas don psycho seo. Céard? Marion? Áit sí go mba chóir saol. Á níl sí chomh dona sin. Breathnaigh thimpeall ort, Mhairéad. Na héadaí uilig? Na diabhal cácaí sin. Cheap mé go raibh arm beag ina gcónaí anseo leis an méid bácála atá déanta. Ach, tá sí ag dul as an mbealach. Níl sí. Is maith léi rudaí a dhéanamh i gceart, sin an méid. Tá difríocht mhór idir rud a dhéanamh i gceart agus a dhul thar fóir le rudaí. Tá an áit seo ag titim as a chéile. Bhuel, ní bheidh sí linn i bhfad ar aon nós. Cuimhnigh, níor chuir sí isteach ar an bpost mar Bhainisteoir Cúram Sóisialta an tí. Ach fós féin. Caithfidh mé an léine sin a fháil. Taitníonn sé le Lee. Taitníonn sé le Lee. Bhuel, tá brón orm a stóirín, caithfidh mé thú a fhágáil. Ó, cheap mé go raibh tú críochnaithe le haghaidh an lae. Ó, muise níl, faraor. Caithfidh mé castáil leis an bhfear thall i Ríocos. Ó. Bhuel, tá an léas thuas agus tá mé ag iarraidh léas fadthéarmach a shocrú leis. Ó, shílfeá go mbeadh sé sin socraithe agat leis sa samhradh nuair a cheannaigh tú an foirgneamh. Bhuel, bheadh. Ach bhí léas gearrthéarmach aige roimhe seo leis an sean-úinéir is ní raibh sé thuas go dtí anois. Gabh i leith, cén fáth nach mbuaileann tú trasna agam tar éis an chruinnithe? Ceart go leor mar sin? Ní hé go bhfuil mórán eile le déanamh agam, seachas mo chuairt go dtí an beautician, ar ndóigh. Bhuel níl a fhios agam cén t-am é ach beidh carnán airgid fágtha ag an mbeautician sin, abair. Agus carnán eile fágtha agatsa ag an seodóir, déarfainn. Á, Mar a tharlaíonn sé, is iad mo bheirt iníon a thug dom é seo. Chuir siad scríbhinn ar a chúl. Tá sé sin go hálainn, Daniel. Yeah. Cuireann sé i gcuimhne dhom na laethanta maithe a bhíodh ann. Mm. Right. Buíochas le Dia go bhfuil lón deireanach inniu uainn. Tá, a bhuíochas do Dhonncha, gan trácht ar Labhrás. Ó, cén chaoi. Bhuel, níl aon duine fostaí aige ó d'fhág Deirdre. Ó yeah! Rinne mé dearmad glan air sin. So cén chaoi a bhfuil ag éirí léi ar aon chaoi? Ní tabharfá go Gearóid anois é ach is cuma liom sa deal. Bhuel, tá sí ag bogadh síos go Contae Chláir agus job iontach faighte aici. Fair play di, Japanín. Faraor nár thug sí Donncha in éindí léi. Tá Donnacha anois go díreach breá compordach san áit a bhfuil sé. Bhuel, faraor nach spáineann sé níos mó suim ann. Bhí sé an- deireanach arís ar maidin. Ó, bhí date aréir aige atam a théapadh. Hm, tá sé ag éirí go maith leis, níor tharraing sé abhaile chor ar bith aréir. Nach dtáinic anois? Bhuel, gabh mo leithscéal le d'aghaidh mar sin. Gabh i leith, an ngabhfaidh tú amach, más ea, arís anocht. Bhí an teach an-suaimhneach gan é aréir. Oh, come on, Caitríona, níl sé chomh dona sin anois, an bhfuil? Faraor nár oibrigh rudaí amach idir é féin agus Tara. D'fhéadfadh sé bogadh isteach in éineacht léi sa flat sin. Cén fáth nach mbogann tusa isteach in éineacht léi? Caithfidh sé go bhfuil an cíos an-daor uirthi. Yeah, caithfidh sé go bhfuil ach, bhuel, tá mise mé fhéin breá compóirteach san áit a bhfuil mé, tá a fhios agat. Ó, sí le troid. Ah, Bernie, níl a fhios agam an bhfuil an caife le tabhairt liom mar sin a thuilleadh. Cinnte. Em, an maith leat a dhul tríd na cuntais liom tráthnóna? No, ní bheidh tráthnóna mar is eadh Cammarasach ag gig i nGaillimh anocht. Ó, nach agat atá an saol. Ní bhíonn am agat ariamh a ghoil tríd na leabhra sin liom. Bhuel, tá sé de léite sa craobhiste. A ghoil amach níos minicí. Ná, ní bheadh am agamsa tada do bhí sin, mar tá mise i mo sclábhaí ag an mbean seo agus ag Evan. Ó, Berni bhocht. Bhuel, má tá tú ag iarraidh féadfaidh tú a theacht aníos linn anocht. Berni ag gig i nGaillimh.

Is deas é sin a chloisint. Dhear na n-airí Mary Mo freisin. Níl sí ann inniu, maidin trí leatsa. Mo, ná bí mar sin. Mo, ní féidir cur suas leo faoi láthair. Cad tá i gceist agat? Tada. Mo, má tá aon fhadhb agat le Marion, téigh ag caint leis an oibrí sóisialta eile. Nó téigh ag caint leis na húdaráis chuí. Na húdaráis? Ná, ní hé sin a bhí i gceist agam ar chor ar bith. Ná bac liomsa, ócé? Cam anocht. Nice. Nó, tá sí ina codladh, créatúirín. Tá, tá an geirín bocht. Ó muise go deimhin sí iníon a hathar í ceart go leor. Níl mhódh a bheith amuigh. Sea, chuala sibh scéal beo a bhí á lochan. Bhuel, níor chuala anois ó chonaic Peadar lá cheana. Is dóigh gur cheap seisean go raibh sé ag déanamh an rud ceart.

Agus bhí sí ag fáil bháis ar aon chaoi. Tá a fhios agam a Ríona ach ba cheart dóibh í a ligean le toil Dé. Má bhí léan ina saol an pháistín sin, siad a tuismitheoirí féin a rinne. Cén chaoi sa domhan a n-inseoidh an fear sin dhá iníon lá breá eicínt gurb é féin a mharaigh a máthair? Mar sin a rinne sé, go maithe Mac Dé dhó. Ocht a chlog mar sin? Ocht a chlog? Bí ann.

Agus céard faoin rud a d'fhág mise a rá, craos dhuitse? Mar a bhuíochas dhuitse agus do chuid bréaga suaracha, níl áit ag David sa teaghlach níos mó. Ní mise amháin ba chúis leis sin. Á, is fíor dhuit, tá muid faoi chomaoin ag do Dhaide lofa freisin. Mo, tóg réidh. Ní thógfaidh mé, Rhona. Tá an áit seo bun os cionn agus mise an t-aon duine atá ag iarraidh a choinneáil ag imeacht. Bhuel, tarraingítear suas conradh agus civil bill a ghlaoitear air. Má aontaíonn siad le gach rud atá sa mBille sin, Ba cheart go mbeadh cúrsaí éasca go leor. Éasca go leor? Agus muna n-aontaíonn? Beidh orthu a ghoil agus gach rud a oibriú amach agus aontú os comhair na cúirte. Os comhair na cúirte? Ní maith liom sin ag ceal. Ach ní gá dhuit a bheith ann. Tá tú os cionn ocht mbliana déag agus tá tú ag saothrú do chuid airgid féin. Caidé fá na leaids atá níos óige ná mise? Glacaimis go mbeidh John Joe ag íoc maintenance le do mháthair. Jim. Breanna, má tá aon cheo atá mé in ann a dhéanamh le cabhrú le d'athair. Go raibh maith agat. Tá mé le díriú go bhfuil an bhean uasal sin thall ag iarraidh deoch ach ní ormsa tá sí á iarraidh dáiríre. Right. Anois, breathnóidh mise i ndiaidh mo dhlíodóirín féin. Go raibh maith agat a Peadar. Peadar, go raibh maith agat. Slán agat a Karina. Tá do ghruaig go breá inniu. Á nach mbíonn mo ghruaig go breá i gcónaí, a Chonaill? Ó, cinnte bíonn. Is ar Daniel atá an t-ádh. Ní gá gur ar Daniel amháin a bheadh an t-ádh. Gú gú! Eh, cad déarfá le fíon dearg, a Chonaill. Cad é seo? Yeah, euro déag. Tá tú scairtear maith.

Ar dheannas, tá brón orm nár éirigh liom an seomra a shórtáil amach roimhe seo. Tá tú togha, ná bíodh aon bhuairt ort faoi. Ach tá mé ag déanamh iontais nach bhfuil Caitríona maraithe a'm ó shoin. Ah, níl rudaí chomh dona sin, an bhfuil? Oh, tá an bhean sin dochreidte. Bhuel, mura mbeadh gur labhair tú liom faoin seomra nó b'fhéidir go mbeadh sé tugtha a'm do Chonall. Go.

Hey Mo. An bhfacaís an foclóir in aon áit? No, ní fhaca. Frig it, caithfidh mé cúnamh a thabhairt do Eoin lena chuid obair baile? Cén fáth nach bhfuil Marion anseo chun cúnamh a thabhairt dó? Marion? Diabhal a fhios cá bhfuil sí sin? Níl tada ag déanamh imní di sin na laethanta seo ach cácaí agus níochán. Sin é do léine. A Eoin, suigh síos! Caithfidh mé an obair baile seo a chríochnú sula dtosóidh mé ar an dinnéar. Réitíonn tusa an dinnéar. Well duh, cé cheap tú a bhí ag fágáil do dhinnéar sa microwave acu seachtain. Ní hí an psycho sin ar aon nós. Tá brón orm, Mo. Níor thuig mé. Cén fáth nár inis tú dom? Well thriail mé ach ní raibh tada ag déanamh imní dhuit ach Lee. Caithfidh go raibh mé ag siúl timpeall le mo chloigeann san aer. Ó ná habair. Well, tá mé anseo anois. Yeah? Yeah. Sórtálfaimid é. Mar fhoireann. Cuirfidh mé glaoch ar Lee chun an cinema a chur ar ceal.

Air seo? Ní ghlacfaidh sé ach cúpla bomaite. Ó, fan go bhfaighidh mé cipíní fán choinneal a lasadh.

Huh. Agus dá mbeadh taste aige ag pizza de óltais í an fhaoistin níos déanaí d'fheil an glas le mar sin. Caithfidh sé go bhfeiceann sí rud anseo dom. Yeah. A chuid euros, seans. B'fhéidir go bhfuil sí meallta ag bad boys. Bad boy nó mé féin, a Athair. Cé acu is measa. Huh. An mé féin a Athair, gan dabht.

Bhíos ag caint léi ar maidin agus cheapas go raibh sí saghas ait. Mo nó Lee? Hah? Cé acu a bhí saghas ait? Mo gan dabht. Bhuel, b'fhéidir gur airigh sí saghas ait, mar gheall nár airigh sí compordach ag caint leatsa, a Athair.

Tá mé céasta aici ó mhaidin, aici féin agus ag Conall. Agus níl a fhios agam goidé a thig uirthi mar sin. Corruair mar atá tú féin. Jojo, tuigeann tú go bhfuil sé de dhualgas ort é seo a shórtáil amach. Ar mhaith le do chuid gasúir chomh maith le Nóirín? Tuigim. Bhuel, níl a chosúlacht air go dtuigeann. Tig linn ár ndinnéar a ithe fá phléisiúr. Agus dearmad a dhéanamh de m'iarbhean chéile. Ach ní d'iarbhean chéile í, nó go bpléifidh tú é seo leithe. Cad é an difir a níonn sé cúpla páipéar nuair atá muid scartha óna chéile le blianta. Tá sí ag iarraidh bogadh ar aghaidh lena saol. Is ní féidir leithe go dtí go bhfásann tusa aníos beagáinín. Ó, tháinig tú féin, Aoibhne. Tá sí ag bogadh ar aghaidh lena saol. Ó, seacht ndóthain.

Agus céard is féidir liom a dhéanamh dhuit? Hello, a Dhónaill. Cad tá uait? Ó, sílim go bhfuil fhios agat go maith. Níl tada le rá agam leat. Céard a tharla do do mhac? Fág mo mhac amach as seo. Ní raibh mé ach ag cur a thuairisc. Tá sé deacair súil a choimeád orthu an t-am ar fad ag an aois sin, nach bhfuil? Tá mise ag rá leatsa, fan glan amach ó mo chlann. Agus tá mise ag rá leatsa go bhfuil cinneadh le déanamh agat. Tabhair faoi le Gael Linn. An Máirt seo cuirfear tús le sraith nua Cártaí Poist. Sé Pat Butler an chéad aoi agus beidh dúshlán mór roimhe, trí sheanchárta poist a athchruthú sa lá atá inniu ann. Ach an éireoidh leis na radharcanna agus na daoine ar fad a aimsiú.

Retin-Ox Plus from RoC, we keep our promises. Tá a fhios agat nuair a bhíonn an teilifís nó an consól cluichí múchta ach go bhfuil an solas beag dearg fós ar siúl? Bhuel níl sé múchta ar fad agat. Tá fuinneamh á chur amú i gcónaí, gan trácht ar airgead agus níl sé sin chun tairbhe an chomhshaoil. Agus deir mo chara go gcuirimse rudaí amú. Ar a laghad tá 's agamsa conas an teilifís a mhúchadh. Agus cad faoi siúd? Agus é ag fágáil an luchtaire gutháin plugáilte isteach an t-am go léir. Cén t-athrú a dhéanfaidh tusa? Cumhacht duine amháin. Éifeachtúlacht fuinnimh d'Éirinn.

Na Déithe Caillte. Scrúdaítear reiligiún ársa atá imithe i léig le himeacht ama. Breathnaítear ar an gcultúr, ealaín agus ailtireacht a bhain leo. Leanann Christy Kenneally Na Déithe Caillte. Dé Domhnaigh ag leath tar éis a 8 ar TG4. Tabhair faoi, le Gael Linn.

Gabh i leith anseo go ndéanfaidh mé é sin dhuit. D. Mac L. An bhfuil eagla ort go ndéanfaidh tú dearmad ar d'ainm? Níl baol orm. Níl ach aon Daniel McLaughlin amháin ar an saol seo. Ó, buíochas le Dia. Ó! Aithne, go raibh mé! So, inis dom, Cén fáth a bhfuil d'ainm ar do charbhat mar sin? Mar atá a fhios agat féin, haute couture. Tá sé ag go leor de na baill sa chlub galf. Mar sin é. Bhuel, sula mbeidh fhios againn é, beidh d'ainm ar do charr freisin. Ha, ha. Baby Jeff ar na boisigh bán. Cad ba mhaith leat don tae, Mo? Ó, ná habair go dtí cupán coill arís, Marian. Abair cáca deas anois. Nó bairín breac fiú amháin. B'fhéidir go ndéanfainn ceann cosúil le mo mhama fadó. Chuirfeadh sí pingineacha isteach ann. Féach, níl an tSamhain buailte linn fós. Is gearr go mbeidh, Mo. Agus ó tharla mé ag trácht air, is gearr go mbeidh an Nollaig ann. Caithfidh mé tosaí ag cuimhneamh ar chácaí Nollag. Tá an chara mo chuid cácaí sa spéir s'againn. B'fhéidir go ndéanfadh Máire sa siopa iad, nó Bernie sa gcaifé fiú amháin. Níl aon tuáillí glana sa seomra folctha.

Look, bhí an ceallra ídithe. Is ionta go raibh míniú agam cén fáth ar chuir tú ár date ar ceal aréir. Tá go leor rudaí ag tarlú anseo faoi láthair. Yeah, agus tá Marian anseo le déileáil leis. So, just gabh i leith uait agus siúil síos ag an scoil in éindí liom. Tá brón orm, ní féidir liom. Cinnte is féidir leat? No, ní féidir liom. Look, feicfidh mé ar ball thú, okay? Ach! Níl aon ach, Lee. Slán!

Huh, ní raibh tú i bhfad ag fáil réidh léi. Ní raibh. Bhí sí chomh fiosrach. Níl tuiscint ag an mbean sin, ná bac léi. Tá súil agam go mbeimid in ann an praiseach seo a réiteach sula dtagann an duine nua. Ná bíodh aon imní ort. Beidh muid togha. Meas tú? Yeah. Ó, beidh mise leis ag coinneáil súil chun a fháil rudaí. Bhuel, níor chóir go mbeadh an t-ualach seo ag titim ortsa. Ormsa. Sure cheap mé go raibh muid chun oibriú as lámh a chéile. Tá, cinnte. Nó nach foireann muid? Bhuel, is fearr sin ná a bheith caite amach. Ní tharlóidh sé sin. Téad chugat go dtí tarlú, Rhino. Anois bhfuil na lónta réidh agat. Tá. Sin na ceannta, Tomás, Adele agus Mickey. Togha. Ó, agus tóg leat cúpla buns freisin. Á, ní fhéadfaidh muid. Níl aon chead aon rud milis a bheith in éag sa scoil. Bhuel, cad a dhéanfaidh mé leo? Bhuel, sure, cad maith iad. Ní thabharfaidh siad tada faoi deara. Hi. So, cén chaoi a raibh an galf inniu? Iontach. Aon birdies? Ah, níl ach birdie amháin uaimse. Cad a cuirfear imid St Martins? Mise ar ghalfchúrsa, ní dóigh liom é. An bhfuil sé leat? Ní thaitneodh sé le mo chuid bróga. Bhuel, b'fhéidir go bhfuil an ceart agat. Cad a cheapfá a Thaidhg? Bheadh bróga gailf agat na cosa breá sin. Níor mhiste liomsa dá mbeadh péire Wellingtons go hasclaí uirthi. Agus dá mba ea féin, tá mé cinnte gur breá slachtmhar a bheadh sí iontu. Bhfuil sibh le rud éigin a ordú nó bhfuil sibh le lap dancing club a dhéanamh den áit seo? Nó mo dhomhan, a Thaidhg. Haló. Sea, teangaidh na gcapall anseo.

Tusa ag iarraidh rud éigint? Níl. Tá mo ghoile caillte agam. Tá súil agam nár chaill tú aon cheo eile. Ná bí chomh smart. Beidh fuisce agam le do thoil. Agus leac oighre. Sea. D'fheilfeadh leac oighre dhuit a Mhairéad.

Ah. Bhuel, tá rudaí graitheach thíos ag an stáisiún. An bhfuil baint ar bith ag Dad leis? Thit muid amach mar gheall ar na páipéir colscartha aréir. Ní bhaineann sé sin liom, i ndáiríre. As go dtuigeann tú sin. Dad craiceáilte seacht uaine. An é nár shínigh sé na páipéirí sin mar gheall air go bhfuil cion aige fós ar do mháthair? Nó, ní hé. Mar gheall go bhfuil sé chomh leisciúil leis an diabhal. Ah.

Hello? Istigh anseo! Hi, sir. Well, cén chaoi ar éirigh leat?

Nach bhfuil dhá cháca agat ansin? Ní bheidh dóthain ansin. B'fhearr liom dhul amach ag an siopa agus tuilleadh plúir a fháil. Ach má scríobhann tú liosta dom, déanfaidh mise an tsiopadóireacht duit. Ó, tá tú an-chabhrach. Peann? Tá ceann beag i mo mhála. Seo dhuit. Ach cén mhaith peann gan páipéar?

Right, well, fanfaidh mé go mbeidh tú réitithe mar sin agus críochnóidh mé mo chuid pacáil. An bhfuil tú ag bogadh amach as? Ag an deireadh seachtaine. Tá tú ag bogadh amach? Cá bhfuil tú ag goil? Well, mar a tharlaíonn sé, isteach le Tara. Oh! Ghlac tú le mo chomhairle mar sin? Mm, bhuel, no, bhí mé le bogadh isteach ar aon chaoi. Oh, tá sé seo iontach, Ríona. Tá súil a'm go n-oibreoidh chuile shórt amach dhuit. Oh, hello! An gcloiseann tú í? Ní ar mhaithe le Ríona atá tusa anois ar chor ar bith, ach ar mhaithe leat féin, a Chaitríona. Is ar mhaithe le Ríona atá mé. Is faraor géar nach bhfoghlaimíonn tusa rud nó dhó ó do dheirfiúr. Ar nós céard anois? Ar nós seasamh ar do dhá chois agus d'áit fhéin a fháil. Is cén fáth a ndéanfainn é sin? Nach bhfuil mé breá compordach anseo? Bheadh beagán príobháideachais a'd. Tá neart dhó sin le fáil a'm, a Chaitríona, go raibh maith agat. Ní chuireann tusa ná Pops isteach ná amach orm. Ohh! So, Donncha, bhfuil tú a' goil a' tabhairt cúnamh dhom bogadh isteach tigh Tara? Is dóigh go bhféadfainn, mara mbeidh tada níos fearr le déanamh a'm. So céard a bheadh ar siúl a'd? Yeah, Donncha, céard a bheadh ar siúl a'd? Ní bheadh fhios a'd, Chaitríona. Ní bheadh fhios a'd. Huh, bheadh fhios. Aon chaoi, mara mbeidh mise thart, tá mé cinnte go dtabharfaidh Daideo lámh. B'fhéidir go mbeinnse fhéin gnóthach mar a tharlaíonn sé.

Níl sé ag tíocht. Hm, céard? Cé tá do fhaill tá sí furasta a chóiriú. Éist, b'fhéidir nach é seo an áit le é a rá ach eh, tá mé buartha faoin méid a tharla an oíche faoi dheireadh. Bhuel, b'fhéidir gur cheart duit a bheith ag díriú do chuid leithscéalta ar do mhac. Go dtí duit Conall anois. Tá, bheadh. Tá beag go n-airíonn sé ciontach faoin méid a tharla idir é féin agus Nóirín. Beidh sneachta in ifreann sula mothaíonn Conall ciontach. Tá sé millte ag a mháthair. Agus beidh sneachta in ifreann sula mbeidh tusa tuisceanach. Ar uain na. Breathnaigh, tá an ceart a'd. Ní hé seo an áit is fearr lena bheith á phlé. Ná an t-am is fearr ach an oiread. Half corona ansin, a Pheadair. Half corona? Baint air. Caithfidh sé go bhfuil tú ag ceiliúradh rud eicínt. Ó, muise níl. Níl ann ach go bhfuil spin maith orm, sin an méid. La belle du jour, a Pheadair.

A dhiabhail, nach fada ó bhaile atá tú ag goil. Tá suíomhanna agus árasáin an-saor ansin faoi láthair agus fan go bhfeice tú, méadóidh an luach go mór faoi cheann cúpla bliain. Há? B'ait duit. B'fhiú dhuit cuimhniú air, a Pheadair. Mise? Á, a dhiabhail, Daniel, tá mise róshean le haghaidh na gcapers. Fíor, ní bhíonn fear ariamh róshean, a Pheadair. Há. Cuirfidh tú scairt orm nuair a labhrós tú le dochtúir Uí Chonghaile. Á, a John Joe. Ó, go deimhin atá Daniel. Iontach, iontach ar fad. Má casann an bhean sin orm a mba, tá mé thar cionn. Nach mbeinn ard ar deich. Faoi dheireadh tá bean agam a bhfuil caidreamh speisialta agam léi. Ó aye. Go dtí go gcasfaidh a chead bhean dhóigheall eile duit. Á, nó ní hea, ní hea, an uair seo.

Cá mbeidh an dinnéar réidh don teaghlach? Nach in é jab, Marian? Sea, ach tá slaghdán uirthi. Slaghdán? Yeah. Ó, nach féidir duine eicínt eile é a dhéanamh? No, ní féidir. Och, for frig's sake, Rhona, bheadh i bhfad níos mó craic agat inniu liomsa. Agus ar aon nós, ní i bhfad eile a bheas tú i do chónaí sa teaghlach. An gcuimhníonn tusa ar aon duine seachas tú féin? Cuimhním ortsa. Look, caithfidh mé cabhrú sa teaghlach. Bhreathnaigh siad i mo dhiaidh nuair a bhí cúnamh ag teastáil uaim. Ní hé do bhaile atá ann, is friggin institiúid atá ann. Agus ní i bhfad eile a bheas tú i do chónaí ann. Níl mé ag dul in éineacht leat agus sin sin. Right? Oh, bhuel, tá súil agam go dtiocfaidh biseach ar Mharian go luath nó tusa bhéas tinn le briseadh croí. Well excuse me, tá an ceart ag Mo. Níl tuiscint ar bith ionat. Bhuel más in é an chaoi a n-airíonn tú, cén fáth nach dtéann tú fhéin agus Mo go dtí an teaghlach is fanacht ann? Tá brón orm Daniel ach níl tada gur féidir linn a dhéanamh faoin gconradh seo. Ach bhí sé ráite aige go raibh sé ag iarraidh dul ar aghaidh leis. Mara bhfuil sé i scríbhinn níl aon chonradh ann. Ní thuigim é. Nóiméad amháin bhí an-suim aige ann agus ansin? D'athraigh sé a intinn. Agus cheannaigh tusa an foirgneamh agus an trealamh ar fad? Cheannaigh, damn sure, an lot. Bhuel, 'sé an trua é i ndáiríre nár shínigh sé conradh fadtéarmach leis an seanúinéara. Shábhálfadh sé go leor anró ortsa. Shábhálfadh. An bhfuil seans ar bith go mbeadh sé ag iarraidh an cloigeann a oibriú ort le haghaidh téarmaí níos fearáil? Ní dóigh liom é. Níl a fhios agam céard é féin, Tara.

Tá cabáiste agus bágún réidh aici agus ní thaitníonn sé liom so tá mé chun mo rud féin a dhéanamh. Ah, ceart go leor, caithfidh sé go bhfuil ocras aisteach ort. Tá goile mór agam. Bhuel, sin deich euro fichead sa tseachtain as mo shaol eile.

Slán go fóill, a Pheadair. Slán, a Mháire. Ní raibh cabaiste orm, mar go raibh. Tchím sin. Bhí pionta. Níl freagra ar fhadhbanna i mbun pionta leanna, Dad. An t-aon fhadhb atá agamsa ná daoine ag sá a ladar isteach i scéaltaí nach mbaineann leo. Ná bhfuil sé sin cineál íosta fada dhuine. Tabhair aire do do ghnoithe féin a, Daid. Ó bhuel sin cén mhaith iad tú iad? Cén dóigh? Ní shiúladh cúlchaint le Úna fá dtaobh dó gan trácht ar a shaol pearsanta a phlé le Tara. Bhuel ar mhaithe leat féin a bhí mé? Bhuel níl do chuidiú a dhíth orm, ná cuidiú an dlíodóra óig sin.

Caith sin thall, tá go deas a bheith sa nead fós agus san aois a bhfuil tú ann. Sa nead, nead na gaoithe b'fhéidir. Go dtí a raibh faoi. Ara tá mé i gceart Aodh. D'fhéadfadh muid rud éigint a oibriú amach faoin siúl má tá sé uait. Go raibh maith agat, mar a duirt mé, tá mé i gceart. Agus anois ní bheadh aon fhadhb le.

Níl an G at treo bláit. Go raibh míle maith agat a Dad. Tá a fhios agat cé chomh luachmhar is atá do chomhairlese domhsa. Go háirithe a Fabhar a. Agus beidh Ros na Rún ar ais amárach ag 25 théis a ceathair ach fós le theacht anseo ar TG4. Pop a Ceathair atá ag teacht chugaibh ag a sé a chlog agus is sa Daingean atá Sinéad an tseachtain seo. Nuacht TG4 ag teacht chugaibh ag a seacht agus ansin beidh Éamonn i mBleá Cliath ar Bia 's Bóthar ag a hocht a chlog. Sin sin. Tabhair faoi, le Gael Linn. Rachaidh muid síos ag Bikini Bottom le Spongebob théis na fógraí seo. An tseachtain seo, casfaidh Timlín Ó Cearnaigh le scoth na gceoltóirí ag Féile Junction i gCluain Meala. Agus é Áine Measa na nAltaí,